Thank you for listening to this short video.
zikomo kwambiri chifukwa cha kumvetseratu uh, kanema uyu wa mfupi I want to read to you from the Bible.

ndipo tu vesi likunena chonchi ndipo taonani wachilamulo wina anayimirira namuyesa iye nanena mphunzitsi ndidzalowa moyo wosatha ndi kuchita chiyani That's a very good question to ask.
ilitu ndi funsotu labwino kwambiri kulifunsa
Many people believe that we get to heaven by doing the best we can. anthu ambiritu amakhulupirira kuti ifetu timapita kumwamba kapena tidzapita kumwamba pakuyesetsatu kupanga zimene ife tingayesetse kupanga To many people, it sounds the right thing to do.
ndipotu kwa anthu ambiritu zimamveka kunena kuti ndi zinthu zabwino kwambiri zimene ayenera kuzichita But can I ask you, have you done the best you can? koma ine ndikufuna ndikufunseni funso mu tsiku la lero kodi inu mwapanga ndi kuyesetsa zonse zimene inu mmene mumayenera kuti muzipange ndi mtima wanu wonse
Would you be prepared to admit that really you haven't?
kodi inu mukhala munthu ofunitsitsa kuvomereza kuti zoonadi simunazipange zimenezoyi mwalephera It was a lawyer who asked the question, What shall I do to inherit eternal life?
ndi munthutu wachilamulo amene anafunsa funso limeneli ndichite chiyani ine kuti ndikala- ndikalandire moyo wosatha
Here is how the Lord Jesus answered the question.
nde umutu ndi mmene ambuye yesu khristu anayankhira funso limeneli He asked him, What is written in the law? In other words, what does the Bible say?
ndipotu ananena kuti kodi chi- mu chilamulo chanu chalembedwa chiyani mu njira ina kodi baibulo likunena chiyani Here's what the Bible says in Luke chapter 10, verse 27.
izitu ndi zimene baibulo likulankhulatu pa luka chapter 10 ndime yake ya 27 Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart and with all thy soul and with all thy strength and with all thy might and thy neighbor as thyself. udzikonda ambuye mulungu wako ndi mtima wako wonse ndi moyo wako onse ndi mphamvu yako yonse ndi nzeru zako zonse ndi mnansi wako monga iwe mwini
Can you say that you have done that?
kodi inu mukhoza kunena kuchokera pansi pa mtima kuti zoonadi mwapanga zimenezi
Every day and all the time, perfectly?
tsiku ndi tsiku komanso nthawi zonse mwapanga zimenezi mwangwiro
We all know that we haven't.
ife tonse tikudziwa kuchokera pansi pa mtima kuti sitinazipange zimenezi None of us have done the best we can. palibe wina aliyensetu wa ife amene ndi wayesetsatu kupangatu zabwino zimenezitu ndi mtima wakenso ndi kuzikwaniritsa popanda kulephera pena paliponse The Bible says we have all come short of the glory of God. baibulotu limanena kuti ife tonsetu talephera komanso ndi kuchepa pa ulemerero wa mulungu And we know it. We know that we are sinners. ndipo ife tikudziwa zimenezi ndipo tikudziwa kuti ife ndife anthu ochimwa
The Lord Jesus then told the parable of the Good Samaritan. ndetu ambuye yesu khristutu anaperekansotu fanizo linatu la msamariya wachifundo
A man traveling from Jerusalem to Jericho was attacked, robbed, and left for dead.
munthutu amene amachokatu ku yerusalemu kupitatu ku yeriko iyeyotu anagwidwatu ndi kugwa mdzanja la anthu achifwamba ndipo pamene anaberedwa ndi kusiyidwatu atakomoka
Wounded and helpless, he was dying. atavulazidwa kwambiri komanso ali osowatu thandizo lina lililonse ndipo amafa munthu ameneyo
What could he do to stay alive? kodi munthu ameneyu akanachita chiyani kuti akhalebe wamoyo The answer is nothing.
ndiye yankho laketu ndiloti palibe kamene akanachita kena kalikonse You see, his life depended on someone coming to help him.
mukudziwa inu moyo waketu kuti akhalebe moyo unadalira kuti wina wake abwere adzamthandize iye And that's exactly what happened.
ndipo izitu ndi ndendende mmene zinakhalira Because I cannot do the best I can, I need someone else to save me.
chifukwa inetu sindingathe kupangatu ah, mmene ndingapangire ndi khama langa lonse choncho ine ndikusoweka wina aliyense kuti abwere adzandithandize ine Someone who has done what I cannot do.
wina waketu amenetu akhonzatu kuchita kapena amene wachita chimene ine sindingakwanitse kuchita
The Samaritan did everything needed to bring life to that man.
ndiyetu msamariya wachifundo ameneyu anachita kena kalikonse kamene kamasowekera kuti akabwezeretse moyo kwa munthu ameneyo amene amafayo So the Lord Jesus has done everything needed to bring eternal life to us. chonchoto ambuye yesu khristu wapanga kanthu kena kalikonse kamene ndikofunikira kuti akabwezeretse moyo kwa ife He died on the cross to save us. He suffered for our sins.
iyetu anafa pa mtanda kuti akatipulumutse ife ndipo iyetu anatipulumutsa ife ku machimo athu
And he is the only one who can save us.
nde iyeyotu ndi mmodzi yekha basi mmodzi yekha basi amene akhoza kupulumutsa
The Bible says this in 1 John chapter 5 verses 11 and 12. ndetu baibulotu limanenatu zimenezi ku yohani woyambatu chapter chake cha 5 vesi yake ya 11 komanso ya 12
God gave us eternal life, and this life is in his Son. Whoever has the Son has life. Whoever does not have the Son of God does not have life. ndipotu vesi likunena kuti mulungutu anatipatsa ifetu mwana waketu ndipotu amene ali ndi moyo ndipo wina aliyense amene ali ndi mwana wa mulungu ali nawo moyo koma amene alibe mwana wa mulungu alibe moyo You can only have eternal life by trusting the Lord Jesus.
inutu mukhonzatu kukhala nawotu moyo wosatha pakuika chikhulupiriro chanu pa yesu khristu Only He can save us.
iyetu ndiyekhayo amene akhoza kutipulumutsa ife If you do not trust Him, you cannot be in heaven.
ngati inutu simumukhulupirira iye simungapite kumwamba

koma akhale nawo moyo wosatha Thank you very much for watching. zikomo kwambiri chifukwa chakutenga nthawi yanu kuonera